ọgọ ṅụọ mmanya kedu nke ilu gị dị otu a gịnị na-eme mana a sị na awọ ara agba ọsọ efifie na nkịtị enwe ife m ji wee bịa gịnị ka i ji maka ya wee bịa kwuo okwu ka m ghọta ife ị na-ekwu ọkwa na nwa gị nwaanyị ọgọ ọ nwa gị nwaanyị gịnị ka nwa m nwaanyị mere ọ nwa gị nwaanyị gịnị ka o mere ọ nọ na-anụ ntị ọ nọ na-anụ ntị nwa a na-enye nwa da nwa ọ na-enye m nsogbu o ediketego m n'edi n'edi n'edi since from honeymoon ama m ọ- ọ bụ amazi m amazi m ma ọ wụ salt moon ama m nke ọ wụzi ahụ honeymoon emele kedu ihe na-ekere ihe o mere ozi ọ na-eje nwa gị nwaanyị na-eje ozi n'ụlọ ọ na-eje ozi ị bata ụlọ etu ị ga-afụ akwa tụsa ebe niile o nwere ebe o nwere nke ọ na-eme eh? akwa ya tụsa na ebe akwa tụsa ebe nwa nri ọ ya na-eshi ị bata agụụ a na-agụ gị ọ ya na-eshi akwa ọ ya na-asụ akwụkwọ n'ụlọ ya alụ ọ ya na-alụ ka e na-eme eme sọ m na-eweta ego nke wụdị isiokwu na ya ị ma na ọ bụ ị ma na ọ Tinubu na-achị mm. ị ma na ọ Tinubu na-achị ọgọ nke bụ isiokwu na m na-egote akpa rice tata echi ọ gwụgo amaghị onye ọ na-amụ amakwa m ka ọ na-amụ
ekwensu anyụọ isiokwu n'okwu m chekwe isi ma na amanye m rice amara m onye ka ọ na-amanye ihe ji mmadụ ebute akpa rice 50 kg tata ya na-akọli okwu na-aga akọ amara m onye ọ na-amanye akpa rice okay ka anyị wepụgodu nke rice sef kedu ihe ị sị na ọ na-emekarịcha gị na-ewe gị iwe ọ nakwa ege m ntị i kwuo one o kwuo 200 ọ bụrọdị 20 ka ọ na-ekwu 200 ka ọ na-ekwu ya kedu ihe ị chọrọ ka eme ya kịta anụchago m anụchago m ke mmadụ ya eme mmanwụ nwoke edighị edighị nwadị asị na nwoke anwụrụ mmanwụ anụchago m biko ka ebe bụ ife nwa chelụ ka m gwa gị chelụ ka m gwa gị ma ị na-anụcha ma ị da anụcha marriage is for better for worse ọkwa ife unu kwuru that day n'altar bọs unu nọ na nke ndị fada a na-awụ unu flower ọkwa ife unu ṅụrụ n'iyi unu sị na marriage is for better for worse let me tell you something gbaa mmụọ gị kpii wepụ obi gị na nwa m nwaanyị na-eme nke a na ọ na-eme nke a anakwana anọ n'ọnụ ofu onye were kaa ikpe but achọla m ka gị na-ekpebe ikpe na ihe m chọ because o nwerekwa ihe nwa m nwaanyị gwa m maka gị na ị da abatakwa n'oge ọ na-abụ i si na Awka ị baa Enugu i si na nke a ị baa na nke a mana ife me bụ na ego ka m na-achụnụ ego ka m na-achụnụ ka ego ka nna nwoke na-achụnụ ọ sọ gị chụbala ego ọ nwụrụ alụ ọrụ ọ nara alụ ọrụ ka e ma ma ma jụma ma jụgide ego na-akụtu ọgwa abalị ka mmadụ ya mmadụ eme kedu business ị na-eme amakwa m na ide ma ihe nke pikin pikin na chekwa ka ahụ kedu business ya emegide ọya gbọkwa osisi seven bata be gị asị nwoke ji ụlọ ya mana ego ka m na-achụ ị na-achụ ego lekwa anya ka m gwakwa gị okwu ebe iji azụ ejewo because why mgbe gboo mgbe enu dị ka ana ọsa a na-anụ nwaanyị ihe izizi ihe emegodu sef bụ nwoke ọbụla topụtara okorobịa chọrọ ịnụ nwaanyị ma ịnụ nwaanyị ebu ụzọ igote nkịta nye gị nwa nkịta gị na ya nọ nọ chachachachacha one week two weeks one month ọ bụrụ na ikugbulie before e wee kwuwe okwu na ị ya anụ nwaanyị ka m gwakwa gị ịmakwa na ụmụ nwaanyị na-eme ife iwe ụmụ nwaanyị niile bụ otu ọnwa ka ha dị ọnụ ha bụ power ha ọkwa ị na-aghọta na na ebe power ha niile dị bụ n'ọnụ ha anwa so anwazi na anwa asị ka ime nka ka ime nka ka ime nka na ihe mee bụ na

ị na-asị na ọ na-amata aga m echewo n'iwe n'ime igwe ọsịsọ anyị nwere onye mụrụ ọdịzi ma na chi tinubu agwa gị sị gị ee na chụba ego chụsibe ego ike before i jewe okwu nwaanyị izu bịa be m datide isi gị emekwu ihe dị na nwaanyị na ịkwadotechabe ị sị na ịkwadotego na ịkwadotechabe bikọta nego m anya amara m nọ sị na love na-egbu unu na love na-egbu unu love ọnwa bụ ukwu unu n'ukwe na nka achọghịkwa m ịnụ akụkọ owekwa ijide nwa m nwaanyị dasacha dasa anya mpara nka dasa anya mpara nka lezie ka nwa m nwaanyị si ejezi ka danga ịbịa kịta akọlụ m ijikwe ego jikwe eme nke ego ejikwe eme nka marriage bụkwa for better for worse ọkwa be chief igbudu ka ịbata ịnwakwa anya anwa nụkwakwa na ịda anụzi anwa na ntị gị ee eh?

mma akọ gị ibu ajụkwara ajụ wee bata be m ọnụnụ nwaanyị maka na ọmụnwa bụ chief igbudu ekwensu anyụọ nsị ọkụ n'ọkụ mmụọ ọgọ m nwoke ji m agba bọọlụ oke ka mba be m John Bull kedu by the way kedu mmanya m ya-enye gị ọgọ ọbụrọ mmanya ka m bịa

ịma na m gwara gị sị gị na ada anọ n'ọnụ ofu onye were eke ikpe ya ka m ji wee sị gị na ya naabọ bịa ka m nụ from this side ka m nụ from this side that is both sides of the story ihe m chọkwa unu gwa m eziokwu na because adị m alike m nọdụ be m ka m zuo ike a na-akọ akọlụgbago akọlụgbada asị nwa chief igbudu homi

ijeọma nwa nọdụ ebee ijeọma ijeọma Eh, kedu ihe m na-akpọ gị ị nọ n'ebe anwa since na-egbu m oge bute oche n'ime abụrụ ime kwụ ọtọ m na-agwa gị okwu nke a na-ebutekwa oche ama m na udo dị udo dị udo udo dị udo adịrọ agbasarọ m nọdụ ana ka m gwa gị okwu nna na-agwa nwa ijeọma

ibe ka o megide di wee tụnasị ya mgbe esi bịa nọdụ anị ọ ka ọ nọdụzia anị ka o zubezie m ori maka amama ị ga-agbasi n'ebe ebe ka ị nọ